ne balimaw balakisa ani namori a musokɔrɔba ma fura sɔrɔ balakisa ka bana la fɔlɔ dɛ a ko namori i sigi balakisa kɛrɛfɛ a bɛnkɛ dɔ bɛ yen o bɛ yiri dɔn kosɛbɛ n bɛ taa dɔkitɛriw ko ko balakisa ka fura ma sɔrɔ u bolo ne ba fura tɛ jarabi bana la bamuso taara namori ko ko balakisa ko dɔkitɛriw ye mun fɔ balakisa ko ko dɔkitɛriw ma se ka bana ye namori k'a ma k'a fɔra ne ye ko bana dogolen furakɛli man di balakisa ko ko bana dogolen a fura sɔrɔ man di nka ne balakisa ka bana o fura bɛ e namori bolo un a ye balakisa lawuli k'a lasigi ni balakisa kasira namori b'a nɛgɛnɛgɛ ne balimaw a ko ne dɔgɔnin k'i ye dɔ kɛ kasi la ten sa dɛ ne ka balakisa i gɛrɛ n na i ka n labɔ ko dɔw kalama mun kɛn bɛ k'i sɛgɛn tan mun bana b'i la i bɛ miiri mun na e ka sunɔgɔbaliya kun ye mun ye balakisa a ko namori n bɛn'i labɔ a kalama i k'i miiri depi ne balakisa ka dɔgɔn waati min ne ba kɔfɛ ne ɲa jɔyɔrɔ tun ye e namori de ye fɔɔ ka na ne kɔrɔbaya namori ne bɔra a kalama waati min k'e ye ne ka denmisɛnninya don bɔgɔ la o kɛra don min ne ye ji ta k'a d'i ma i bɔra kungo kɔnɔ don min ka tila k'i ɲininka n ko n'a sɔrɔla i bɛ ne fɛ i ma se ka ne jaabi a ko dadeli fana ye jaabi dɔ de ye o namori jaa namori e tɛ ne fɛ ne balimaw namori ma kuma balakisa ko namori ko sɔnna k'a k'an ka deli kama i ka kɛ ne fɛ hina n na sa namori namori laban a ko ko balakisa ko kɔnɔ jugu tɛ san ye a ko ko balakisa ko koko surunin bɛɛ tɛ bɔgɔko dɛsɛ ye ko balakisa ne ka makunni man kan tɛ k'a yira e la ko ne t'i fɛ a ko balakisa ko ne siranna ne jɔrɔla ko sabula ko ni san finna ko bɛɛ bolo b'i kunna doni de la a ko balakisa bi kanu kɛcogow ye ne siran kanu ɲɛ k'a ta k'a ɲasin e ma sinɔ i ka di ne ye dɛ a ko ko kanu ye fɛn dɔ de ye k'a kɛra sababu ye ka teriya duman caman tiɲɛ balakisa ne tɛ fɛ ne ni e ka teriya ka tiɲɛ an b'a daminɛ dɔn a bɛna laban cogo di ne balimaw teriya gasi sigili kama jaa namori banna ka kanu kɛ balakisa fɛ nin de kama k'u bɛna laban cogo di ɛ i tɛ ɲa fɛn min cɛli kɔ namori a cɛ walasa i ka lafiya fɛn o fɛn mana jɔnnin sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la i ka kan k'a dɔn ko maa dakan ka kɔrɔ ni i yɛrɛ ye a ko balakisa n'o tɛ ne b'i fɛ ka tɛmɛ fɛ kan a ko balakisa i ka di ne ye ka tɛmɛ diyanye kan nka balakisa n tɛna kanu k'i fɛ dɛ sabula n tɛ fɛ an fara cogo ka juguya ɲɔgɔn na a ko namori ko sɔnna ne tɛ fɛ ka sa denmisɛnninya la namori n'i ma kɛ n fɛ namori ne balakisa bɛ sa dɛ ne balimaw hinɛ jiginna nankama dusukun na namori a ko balakisa n bɛ sa i nɔfɛ wa n b'aw labɔ a kalama ko namori sɔnna balakisa ka fɛn ma nin don dugukolo sanfɛ namori ani balakisa nin kɛra diyanyeba ye u ni ɲɔgɔn cɛ musokɔrɔba taara a taara fura ɲini k'a bɛ n'a kɛ balakisa de la nka musokɔrɔba bɛ segin waati min a taara k'a denmuso to cogo min jaa bana kɛnɛyara musokɔrɔba kɔfɛ dɛ namori nɔrɔ balakisa la waati min na a ɲa dara balakisa bamuso kan nin kɛra a bolo maloyaba ye a y'a kungolo suli ka tɛmɛ musokɔrɔba la musokɔrɔba y'i kungolo kɔrɔta k'a woloden balakisa lajɛ pogotigi seginna a donna so kɔnɔ musokɔrɔba in fana tun ye maa hakilima ye a ko ko bi de ne y'a dɔn bana min bɛ ne den na ko nin fura tɛ sɔrɔ mori bolo wa nin tɛ dɔgɔtɔrɔbana ye dɛ a ko balakisa ne den de ye n t'i bali k'i diyanyekow kɛ balakisa ani namori ne balimaw nin kɛra diyanye belebeleba ye nin mɛlɛkɛnin maa fila ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninya teriya nana falen kanuba la a nana kɛ jigiyaba ye u ni ɲɔgɔn cɛ a u bɛ yaala kare kɔnɔ ka dogodogonin dogo ci cɔnw kɛ ɲɔgɔn fɛ namori ni balakisa ka kanu diya kojugu ne balimaw kanukɛla tɔw tun mana nin funankɛnin ani nin mɛlɛkɛnin tɛmɛntɔ ye kare kɔnɔ k'u ka kanu kɛcogo ye bilahi